ndewonu ndị m hụrụ n'anya obi bụ m sọ aṅụrị na nkwado unu na-akwado anyị na ATV aha m ka bụkwa maazị Ifeanyi Chukwuegbu n'ime vidiyo abụọ gara aga anyị mere anyị nyere nkọwa gbasara aha nnọchiaha ngwa nkọwa aha na nkọwa ngwa ma nke a na-akpọ nkwuwa tata anyị ga-eweta nkụzi gbasara nkeji asụsụ na njedebe site n'ịkụzi mbuụzọ na njikọ Gịnị bụ mbuụzọ? Mbuụzọ bụ okwu nke na-egosi mmekọrịta dị n'etiti okwu abụọ n'ime ahịrịokwu. Ọ na-egosi ebe ihe dị, ebe ihe si bịa maọbụ ebe ihe na-aga. Ndị a bụ ọmụmaatụ mbuụzọ na, n'elu, n'okpuru, n'ime, site na, wee dịrị gawazie. Ndị a bụ ọmụmaatụ ebe mbuụzọ na-arụ ọrụ n'ime ahịrịokwu. Nke mbụ, akwụkwọ dị n'elu tebụl. akwụkwọ dị n'elu tebụl nke abụọ nwata ahụ nọ n'ime ụlọ nwata ahụ nọ n'ime ụlọ nke atọ o si n'ụlọ bịa o si n'ụlọ bịa dịka anyị si kwuo na mbuụzọ na-egosi mmekọrịta dị n'etiti okwu abụọ i nee anya n'ahịrịokwu nke mbụ akwụkwọ na tebụl mbuụzọ na-egosi anyị mmekọrịta dị n'etiti akwụkwọ na tebụl ya bụ i nee anya n'ahịrịokwu nke mbụ mbuụzọ dị ebe a bụ n'elu i nee anya na nke abụọ mbuụzọ dị ebe a bụ n'ime i nee anya na nke atọ mbuụzọ dị ebe a bụ na ụlọ n'ụlọ n'ụzọ dị mfe mbuụzọ na-egosi ebe ihe dị maọbụ ebe ihe si aga ya mere mgbe ị hụrụ okwu dị ka n'elu n'ime n'okpuru ọtụtụ mgbe ha na-abụkarị mbuụzọ ugbu a anyị matagoro ihe bụ mbuụzọ na etu o si arụ ọrụ n'ahịrịokwu anyị ga-aga n'ihu ịkụziri gị nkeji asụsụ ọzọ nke a na-akpọ njikọ gịnị bụ njikọ Njikọ bụ okwu na-ejikọta okwu abụọ ma ọ bụ ahịrịokwu abụọ. Nke a bụ ọmụmaatụ njikọ na ma wee dịrị gawazie. I lezie anya n'ahịrịokwu ndị a dị ebe a, ị ga-ahụ ka njikọ si arụ ọrụ. Ahịrịokwu nke mbụ, Ada na Chinedu gara ahịa. Ada na Chinedu gara ahịa. Dịka anyị si kwuo na njikọ na-ejikọ okwu abụọ ọnụ. ya bụ na ahịrịokwu a na bụ njikọ ahịrịokwu nke abụọ ọ gụrụ akwụkwọ ma mee nke ọma n'ule anyị sịkwara na njikọ na-ejikọ ahịrịokwu abụọ mee ya ọ bụrụ otu ọ gụrụ akwụkwọ bụ ahịrịokwu zuru ezu o mere nke ọma n'ule bụ ahịrịokwu zuru ezu mana ile anya na njikọ ma ejikọla ahịrịokwu abụọ ọnụ ọ bụrụzie otu ọ gụrụ akwụkwọ ma mee nke ọma n'ule kemgbe izu ụka abụọ ka anyị na-akụzi gbasara nkeji asụsụ ọ bụrụ na ị wọchiri vidiyo nke mbụ anyị mere ebe anyị kụziri maka aha nnọchiaha na ngwa na vidiyo nke abụọ anyị kụziri nkọwa aha na nkọwa ngwa na vidiyo nke atọ a anyị kụziri mbuụzọ na njikọ ebe a ka anyị ga-achịkọta ihe gbasara nkeji asụsụ e nwekwara nkeji asụsụ ọzọ a na-akpọ oti mkpu that is interjection ihe mere na anyị akụzighị ya bụ na ndị ọkammụta anabataghị ya dịka nkeji asụsụ asaa ndị anyị kụziri bụ ndị e kwekọrịtara wee nabata na nkeji asụsụ Igbo na vidiyo ọzọ anyị ga-eme anyị ga-eleba anya n'ahịrịokwu biko ọ bụrụ na ị mụtara ihe ọhụrụ na vidiyo nke anyị mere tata pịa subscribe like ma kesaa vidiyo a ka ndị ọzọ mụta ọ ka bụkwa ihe tv ka anyị na-ewetara gị nkụzi a dị omimi aha m bụ maazị Ifeanyị Chukwuobu ka emesịa